n balimaw aw ni su ɛɛ aw ka ɲagamana kɛ mankan don ee tutu ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ n ka kuma la n ko mali hɔrɔndenw u ma ban mali danbe a ma tiɲɛ mali bɔkolo ma tiɲɛ u bɛ k'a jɛngɛ an bolo de awɔ fɔlɔfɔlɔ aw mɔkɛw n'aw tulomasamaw olu tun bɛ nin kumakan kelen de fɔ ko saya ka wusa ni malo ye mɛ saya bɛ wusa ni malo ye y'a ye hɔrɔn ɲuman de b'o dɔn hɔrɔn kolon t'o dɔn dɛ n'a y'a sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ye muso ɲumandenw de ye muso ɲuman den n'ale bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la a bɛ taa kan kelen de kan a bɛ segin kan kelen de kan o kan kelen ye mun ye a ba de b'a fɔ e fa n'a y'a sɔrɔ ani ne ne ni i fa ni cɛ wɛrɛ jɛra ne la i ɲuman taa i ɲuman kana segin mɛ n'a sɔrɔ ne ni i mɔgɔ wɛrɛ ma jɛ ne kɔ ni i fa tɛ furu la suna ni farila la i ɲuman ka taa i ɲuman ka segin faso la o bɛ kɛ a ɲuman bɛ taa a ɲuman bɛ segin awɔ ne b'a dɔn hɔrɔndenw de ye aw ye aw yɛrɛ k'a jateminɛ tibabuw fɛ yen mɔgɔ tɛ se ka don ka jɛ ka wara faga yan aw ka jɛ k'o sogo dun dɔ k'a golo ta k'i bagabaga i si bɛɛ i tɛ se k'a kɛ erɔpu kɔnɔ u bɛ ka nin lagalagatɔ ninnu de nɛgɛn u bɛ wuli ka taa fan bɛɛ kɛ mankan ye en plus mɔgɔ minnu bɛ na zuze olu denw n'u mɔdenw n'u tulomasamaw de filɛ nin ye u bɛ cɛsiri la maliko la ne y'o de fɔ aw ɲɛna n k'aw ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn minɛ nafa dɔ filɛ nin ye cdr ni yɔrɔ min ni yɔrɔ min sosiyete min ni sosiyete min ni mɔgɔ minnu bɔgɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ tɛ cdr ye ɲɔgɔn bolo minɛ ɲɔgɔn ba dun o de bɛ suya jɛ a ye ɲɔgɔn bolo minɛ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ cɛya tɛ mɔgɔ tiɲɛ adamaden dalakan ni i ka layidu n'i ka kɛwale o de bɛ mɔgɔ tiɲɛ puis encore a kana jɛ a kana jɛ ka ɲɔgɔn bila mɔgɔw ye dɛ aw kana jɛ ni nafolo ye mɔgɔ min hakili tiɲɛ dɔrɔn a y'o tigi to yan ka tɛmɛ ni aw ka baara ye i y'a faamu mali bɛ kɛ mun de ye sa mali bɛ to tan wa anw tɛ sɔn bilen mali kana to tan an kana sɔn an kana sɔn mali ka to tan an seko ye mun ye an k'o kɛ an seko ye baara mun ye an k'o kɛ u kana n'a fɔ k'u bɛna bin cɛ kan ka fɔ se b'u ye olu b'a dɔn fɛn fɛn filɛ yen n'u taara bi u b'u ko to kɔfɛla de bolo mali kalan tiɲɛna baara tɛ yen bana bɛ yen degun bɛ yen i ɲɛ b'i bɛ ka giringirin tubabu minnu kɔ olu ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ tubabu farafinna de u ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ afiriki de i y'a faamu faransi filɛ nin ye ala ye san o san da olu bɛ tɔni bi naani de sanu bɔ mali la tɔni bi naani u b'o de sanu bɔ mali la or lingot a tɛ bɔ diɲɛ jamana si la ni mali tɛ u sigilen bɛ u da tɛ bɛ se ka maga kuma la y'a ye n'i ye u da u da sumayara nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na u b'a dɔn k'a fɔ faransi sen b'a la n'i ye faransi fɔ dɔrɔn i ye ala fɔ an ka an ka faamaw ɲɛna n bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw ye layidu kelen mun ta an ɲɛ aw ye danaya kelen mun ta an ɲɛ ni ala sɔnna ni mun bɔra la tɛrɛ tarata an bɛna aw jaabi y'a faamu ne b'a dɔn fulaw maninkaw kadɔ boso bamanan kɔrɔbɔrɔ mɔsi fɛn fɛn bɛ mali dugukolo k'a denw u kun ma jɔ aw jɔra sisan de awɔ ni cɛbakɔrɔ siranna i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya walahi bilahi aw yɛrɛ ka jateminɛ hali k'a da jɛnɛba sɛki ka dɔnkili dɔrɔn ma o kan ka mali mali politisiyɛnw lawaaju ko kankelentigiya k'a fɔ ka dɛsɛ diɲɛnatigɛ kuma bɔ fɔra nin kafiri ninnu ɲɛna u t'a faamu hɔrɔn kuma tɛ don tulo la ko surtout jeli kuma surtout ɲamakala kuma a tɛ don u kunna parce que u ye hɔrɔnya tiɲɛ ka danbe tiɲɛ ka balimaya tiɲɛ ka sinjiya tiɲɛ k'an lagosi k'an buruja aw filɛ nin ye aw dɔ filɛ nin ye aw sigilen nin kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ hali kɛmɛ fila t'aw posi kɔnɔ mais aw n'a ka fantanya n'a ka hɔrɔnya n'a ka sabali walahi bilahi a ka fisa ni ninnu n'u ka posi falen nafolo ye aw ka jateminɛ mɔgɔ bɛ minɛ sonyali la nin yɔrɔ la bi sini u bɛ taa bila yɔrɔ wɛrɛ han ee mɔgɔ kelen ɲɛ saba o tuma la fiyentɔ tɛ dugu la o y'a kɛ ala kama u ka nangama den to yen a k'a ka nangamaya baara kɛ u ka hɔrɔn den to yen a k'a ka hɔrɔnya baara kɛ n bɛ fɛn min fɔ aw ɲɛna tiɲɛ kuma n bɛ kelen de fɔ aw ɲɛna n'aw b'a jija a y'aw jija n'aw t'a jija a k'a dabila tiɲɛ kuma bɛ ala ka danfɛn fɛn fɛn da dugukolo kan i tɛ tila n'i ma sɛgɛn abada mahamadu sɛgɛnna isa sɛgɛnna musa sɛgɛnna dawudu sɛgɛnna yakubu sɛgɛnna ninnu bɛɛ sɛgɛnna ala ye tiɲɛ kuma de b'u da ala ye mɔgɔ min ci tiɲɛ a bɛ tɛmɛ o tigi ka kuma kan wa ibrahim dun cɛ n'aw bɛ sɛgɛn a ye sɛgɛn aw ka sigi aw ka jamana suma la an bɛ sigi a suma la n'an tɛ sɛgɛn an k'a to yen an bɛ to o sɛgɛn kelen na ni k'i sezi ta k'i sigi suma la o tɛ sumaya ye o tɛ lafiya ye dɛ dusukun lafiya o de ye lafiya ye ne b'o de fɔ aw ɲɛna a ye bɛn aw ka ɲɔgɔn minɛ fɛn fɛn bɛ na naniw ni kiritakara kiritikarata kiritiw la a bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye i y'a faamu hali abudulu ɲangi min filɛ nin ye bi bi in na abudulu ɲangi filɛ nin ye bi bi in na n'i ye abudulu ɲangi kumaw bɛ kuma la n'i y'a lasigi k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na hɔrɔnya kumaw la walahi hali n'a sɔrɔ wari de y'a lamuruti a bɛ segin a bɛ na cɛ an ka kuma an ka fɔ ka bɛn kɛ sa an ka fɔ an ka bɛn baba kamara ninnu bɛ pan pan pan ka purutuw la fan bɛɛ nin bɛ nin nɛni n ko an ka bɛn a ye bɛnbaliya dabila an b'o de fɔ aw ɲɛ a ye bɛnbaliya dabila i y'a faamu mun de ye farafinna ci mun de ye segu ci mun de ye manden ci aw b'a dɔn wa mun de ye karicew tila fila ye mun de ye dubaw jama tila fila ye bɛnbaliya de y'a kɛ y'a faamu awɔ bɛnbaliya de y'a kɛ kotoɲɔgɔntala o de bɛ karata buguni mɛɛn si la mɛ n'aw tɛ koto ɲɔgɔn ta la karata bɛ fara fo fo baw bɛ bɔ a wo fɛ ne b'o de fɔ aw ɲɛna ni ne bɛ mali la bi ne ɲɔgɔn balawu mɔgɔ tɛ yen mɛ nin kɛnɛ in kan n ka kɛlɛ tɛ kɛ nin ye n bɛ taa n jɔ de mun kan ka kɛ n b'o kɛ aw ko cogo min an b'a kɛ ten ni ni ni ko kun b'a cogo la bi nin kun tɛ kɛ ne kɔfɛ n kun bɛ taa jɔ a kɛnɛ kan ɛ mɛ mɔgɔninfin adamaden dan y'i seko de ye a y'aw seko kɛ dɔrɔn a ka kɛ tilennenya ni ladiyala ladiliya la a kana ɲɔgɔn wayiba a kana ɲɔgɔn janfa n'i tɔɲɔgɔn bɛ fili la yanni i ka wideyo kɛ k'a dɔgɔya a wele i k'a kuma ɲɛfɔ a ɲɛna facebook ni whatsapp ni fɛn ninnu fana bɛ ka ko caman tiɲɛ aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ paseke aw bɛ kumaw lanse lanse olu b'o mɛn u b'a fɔ ko u yɛrɛ damaw filɛ ɲɔgɔn na u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔw bila bila aw ni ɲɔgɔn cɛ la mun bɛ kɛ mankan ye paseke abudulayi ka nin video bilalen filɛ nin ye aw kana fɛn fɔ madu ma paseke mun don k'an kana fɛn fɔ madu ma a y'a kɛ komi ni bo tira bugurijɛ la kasa tɛ bɔ a la i y'a faamu a ka fɔ madu madu fili de y'a sɔrɔ a ka tila ka madu ye aw cɛ la hali ni mun b'a bolo k'a kɛ a bɛ dekuraze kɛlɛ i y'a faamu ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ a y'a wele a k'a ɲɛfɔ a ɲɛna aw kana girin girin aw yɛrɛ damaw de bɛna ɲɔgɔn kasa bɔ ka ɲɔgɔn kasa bɔ jumɛn ye ka sɔn dɔ da mɔgɔ la ka sɔrɔ o t'a la mɔgɔ b'a minɛ n'a ye a jogo dɔ ye ni ne ma se gɛrɛ e la ne t'i ni jogo dɔn n'e fana ma gɛrɛ ne la an tɛ ɲɔgɔn jogo dɔn an ka sabali an ka majigin ɲɔgɔn ye majigin majigin fana bɛ fɛn bɛɛ di masakɛ ma majigin fana o bɛ n'i majigin mɔgɔ min bɛ sira ɲini na a bɛ ka yɔrɔ ɲini n'a y'a majigin mɔgɔw ye de k'u fo ka sɔrɔ ka yɔrɔ ɲininkali kɛ o b'a yira a la mɛ n'i m'i majigin i bɛ tɛmɛ i ɲini i bɛ mun ɲini i bɛ tɛmɛ a la ka sɔrɔ i m'a ye a y'aw majigin ɲɔgɔn ye awɔ hɔrɔndenw fɔ saya mali fɔ saya verizoni ruzi fɔ saya sabali fɔ saya mɛ taɲini fɔ saya awɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛw fɛ yen ka t'u ka nafolo minɛ ka na n'a ye i ka jamana la ni fɛn mun y'i sɔrɔ i bɛ se ka